Padangokhala. Chakumwera kwa dziko lina kunali mzinda wina wake womwe dzina lake lidali Chisesere. Mzinda umene udali wokongola kwambiri kopambana mizinda ina yonse ya mdzikomo. Mu mzindawu omwe udali olemera kwambiri mudali mkulu wina wake yemwe dzina lake lidali Njoka Ipuma ndipo adali wa ntchito za malonda komanso mwana alirenji. Nthawi ina akupuma pakhonde pa nyumba adali akuganizira za kufunika kwa chuma chake motere. Ndalama sizikwana. Ngakhale zichuluke motani ziyenera kuwonjezera. Komanso ngakhale ukakhala nacho chuma pamafunika kuchisamala, kugwiritsa ntchito mosamala. Kungosunga ndalama osagwiritsa ntchito chimodzimodzi kungokhala opanda ndalama. Choncho kukhala ndi ndalama si kungosunga koma kuzigwiritsa ntchito kuti zioneke kapena kugula zinthu zokagulitsa kuti ndalamazo zizichulukachuluka. Atamaliza kuganiza zimenezi, mpondamatikiyo adanyamuka kupita ku tawuni ina pamodzi ndi antchito ake omwe amaongolera ngolo, ndipo pa ulendowo adafika mu nkhalango yowirira komwe kunali madzi ochuluka, udzu, mapanga ndi nyama zosiyanasiyana. Ali mkati moyenda ng'ombe imodzi yokoka ngolo idalefuka chifukwa cha katundu wambiri amene adali m'ngolo. Kenaka ng'ombeyo mwendo wake wakutsogolo udatitimira m'matope ndipo wantchito yemwe adali patsogolo poona kuti ng'ombeyo yabwatizika sikutha kuyenda, adathamangira mbuya wake kukamufotokozera. Mkuluyo atamva zomwe zidachitikazo adalolera kukhala pamalopo masiku angapo kufikira kuti ng'ombeyo ikhale bwino. Koma tsoka ilo ng'ombeyo idakhala yofooka. Pa chifukwa ichi adalamulira mmodzi mwa antchitowo kuti atsalire kudikira ng'ombeyo mpaka itachira, koma ngati sichira. Asanamalize mawuwo adauyamba ulendo wawo. M'nkhalango muja mudali moopsa kwambiri ndipo pa chifukwa chimenechi wantchito adatsalirayo m'mawa mwake adanyamuka kukanena kwa mbuye wakeyo kuti ng'ombe ija yafa, koma lili bodza lomwe adalipeka chifukwa choopa kukhalako m'nkhalangoko. Mkuluyo atamva uthengawo adamva chisoni ndipo adachita mwambo wapadera wa imfa ya ng'ombeyo kenaka adapitiriza ulendo wawo. Ng'ombe ija pang'ono ndi pang'ono moyo udayamba kubweramo ndipo idayesetsa kuyenda kukafika pa mtsinje ndi kumwa madzi. Kuchokerapo idaonetsa mphamvu ndipo kuchira kunali komweko. Ng'ombeyo idayesetsa kutsatira mapazi ndi mkulukuzi wa ngolo ija ndipo mpaka idakawapeza. ng'ombeyi idali yachisoni chifukwa idadziwa kuti mkulu wa malondayo mtima wake udali pa ntchito yake osati za moyo wa wina wake kaphuleni mbatata mafunso chifukwa chiyani mnyamata wa ntchitoyu anakanama kwa bwana wake kuti ng'ombe yafa kodi kunali koyenera kumusiya mnyamatayo kuti adikire ng'ombeyo Perekani kuopsa kwa maganizo amene bwanayo anapereka kwa wantchito wake. Mutu woti kutha kwa chikondi ukugwirizana bwanji ndi nkhaniyi? Perekani phunziro limene mwalipeza m'nkhaniyi.